Pro firmare a Terna chi at detzisu de ch'evocare ses de sas sete centrales elètricas sardas dae su regime de essentzialidade si moghent sos parlamentares sardos chi custu manzanu, in bintiduos, chentza distinghere de partidos e ischieramentos, ant firmadu una lìtera imbiada a su presidente de su Cussizu Matteo Renzi e a su ministru de s'Isvilupu Econòmicu Federica Guidi. In sa lìtera si pedit sa pròroga de su regime de essentzialidade de sas centrales elètricas sardas chi iscadit su trintunu de Nadale. Sa Sardigna est s'ùnica regione europea chi no at su gas metano, iscrivet in una nota Roberto Cappelli de su grupu Per l'Italia, Centro Democratico, chi at firmadu s'apellu. Chentza sa pròroga de su regime de essentzialidade arriscana de tancare sas centrales de E.ON Fiume Santo, Enel Sulcis e Ottana Energia. E chin s'aumentu de s'energia sarda chi diat arribare a su mancu su trinta pro chentu in prus, Est in perìculu totu su setore manifaturieru sardu. In totu, nat su parlamentare, semus faeddende de belle chimbe miza postos de traballu, francu s'indotu e prus de unu miliardu e mesu de faturau. Sa lìtera nostra est un'apellu, un'atu cumpartiu forte a pustis de unu pore de interpellàntzias e interrogatziones promòvias dae sos sìngulos parlamentares a su ministru cumpetente e a su presidente de su Cussizu, pedìndeli de intervènnere chin urgèntzia, concruit Cappelli, pro evitare cussu chi diat èssere unu disacatu mannu pro una Regione zai belle ispèrdia dae sa crisi. Sa Corte de Cassatzione erisero at tancadu s'iter processuale de Pierpaolo Contu, Su zòvanu de Gavoi cundennadu in primu e segundu gradu a seic'annos de recrusione pro èssere su mortore de Dina Dore, unu delitu capitadu su bintises de martu de su duamiza e oto chi at iscunnortadu sa bidda de Gavoi ca sa fèmina est istada acatada tancada in intro de su còfanu de sa màchina in garage a pustis de medas oras de chircas. Sa Corte Suprema at cunfirmadu sa sentèntzia de primu e segundu gradu emitia dae su Tribunale de sos Minores de Tàtari chin ritu abreviadu. A l'acusare, a Contu, fit istadu Stefano Lai chi l'aiat contadu a sos inquirentes de sas cunfidèntzias fatas dae s'amicu. Cunforma a sa sentèntzia de primu gradu, emitia in aprile dae sa Corte de Assise de su Tribunale de Nùgoro, Contu at mortu a Dina Dore mandadu dae su maridu, Francesco Rocca, chin sa promissa de lu pacare. un'acusa chi a Rocca l'er vàssia sa cundenna a s'ergàstulu. Su movente de su maridu fit sa bolontade de si torrare a fàghere una vida nova chin d'un'àtera fèmina. Sos legales de Rocca ant presentadu istàntzia de apellu e in prus ant mutiu in càusa su collègiu giudicante ca diat àere impedidu a s'imputadu de si difèndere. Su dibatimentu est cumintzadu a pustis de chimb'annos dae s'omicìdiu a s'acabu de indàgines difìtziles, chi aiant fatu arrestare sos duos imputaos in frevàriu de su duamiza e trechi. A s'apellu mancat ignoto unu, un'òmine presente in su locu de s'omicìdiu chi galu no est istau identificau. Atonzu in Barbagia duamiza e bìndichi de cras at a fàcher tapa in Nùgoro in sos bichinaos de Santu Predu e de Seuna. Su programma de Mastros in Nùgoro, chi at a pònnere in mustra cultura, produtos e enogastronomia de Nùgoro, est istau presentau custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa. A s'addòbiu sunt intervènnios Marcello Seddone, assessore a su turismu, e Agostino Cicalò, presidente de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro, chi pro mèdiu de s'Aspen at ideau e organizau Autunnu in Barbàgia chi si fachet in bintotu biddas. Bi fin fintzas Fabio Bua e Aurora Bassu, istudentes de s'ITC Satta, chi cust'annu puru an a fàchere sas guidas a sos turistas e an a maniare unu puntu informativu in Prata Santu Juvanne. In s'ìnteri de sa manifestatzione s'an a pòdere visitare zassos espositivos, domos comunales, cortes, museos e crèsias istòricas. Chimbe pessones cassadas guidande unu mezu chentza patente o ca non si l'ana mai picada o ca li ana revocada. Est su resurtau de unas cantas operatziones contra sas violatziones de su Còdice de su Caminu fatas dae sos carabineris de sa cumpagnia de Siniscola in su territòriu de cumpetèntzia. In unu tretu de pacos chilòmetros ant cassau paritzos automobilistas chi ponent in perìculu fintzas sa vida de sos àteros paris chin s'issoro, totus guidande màchinas in pessu comporadas ma chentza las poder guidare. Su fatu chi at ispantau de prus sos carabineris est istau cando un'òmine de chimbantaduos annos, chentza patente e chin s'assicuratzione iscàdia dae chimb'annos, at postu su mezu suo in dennantis de s'intrada de su nùcleu radiomòbile de Siniscola. A pustis de sos controllos sunt resurtadas totu sas violatziones e duncas ch'ant secuestrau su mezu. Ma custa costumàntzia paret chi non chèrriat abrandare mancu chin s'aumentu de sas santziones chi poden arribare fintzas a duamiza e duchentos chimbantasete euro. Enzo Zirilli Quartet e Misha Mullov-Abbado an animau su 'e tres apuntamentos de su programma duamiza e bìndichi de Animanera Mediterranea arribada a sas bintunu editziones. Unu apuntamentu ideau e promòviu dae s'Assòtziu Intermezzo de Nùgoro. S'ispetàculu chi an presentau, Ziribop, est unu progetu musicale annoadore e provocatòriu, chi però mantenet sos fundamentos de sa mùsica jazz, funky, pro arribare a su groove e a su rock chin iscampiadas a su swing e su blues. Sos musicistas in prus si podent mòghere sichende s'istòria musicale issoro e su talentu artìsticu personale. Unu coju piu bene resissiu, cussu intre Enzo Zirilli, jazzista torinesu, chi in s'ìnteri de sa carriera sua at collaboradu chin sos mannos de su panorama musicale internatzionale, e Misha Mullov Abbado, fizu de arte ca su babbu est su mastru Claudio Abbado e sa mama est sa violinista russa Viktoria Mullova. Abbado est unu musicista cussideradu una de sas promissas de su jazz mondiale chin fundamentos clàssicos, chi s'est formadu in s'àmbitu de su mundu jazzìsticu inglesu picande reconnoschimentos de primore. S'ispetàculu Ziribop at ispantadu sos ispetadores chi oramai sunt fideles a su programma de Anima Nera in sos annos.